ekele m gị onye ọma e ji eme ọnụ taa bụ ụka nkwọ na abalị abụọ nke ọnwa Jun 2024 ehihie ọma sonyere anyị n'usoro mgbasa ozi anyị ndị a x ị ga-enweta anyị na at enugu esbs instagram enugu esbs facebook bụ esbs enugu ma binyekwara anyị aka n'ọwa ozi YouTube anyị nke anyị nọ na ya na at esbs enugu 042 abụ m Ọdịnakachukwu Ugwueze isi akụkọ gọvanọ mba wuchiri Abia maka Wabara nye onye isi oche ọrụ ntụtegharị otu pdp tinubu nyere iwu banyere ndị e gburu n'Abuja otu ndọrọ ndọrọ ANC ga-eke ọchịchị ka e merichara ya akụkọ n'uju gọvanọ Enugu steeti bụ dọkịta Peter Mba agwala onye isi oche otu Board of Trustees otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị PDP bụ senetọ Adolphus Wabara ka o buru ụzọ egwu n'ịtụtegharị otu ahụ Mba gwara gwara ya okwu ahụ n'isi obodo Abia steeti n'oge mmemme ụbọchị ọmụmụ na nnabata ndị obodo ka a chịkọbara iji kwanyere onye jibu ọkwa onyeisi sineti ugwu ka ọ pụtara dịka onyeisi oche otu bọọdụ ahụ n'okwu ya mba bụ naanị onye gọvanọ pdp na mpaghara south east chetara mgbe otuto pati ahụ dị elu o ji wepụta senetọ wabara dịka onyeisi oche sineti ma nyekwa ndị okenye ọrụ iweghachite otuto ahụ azụ n'ịga n'ihu mba kwuru na ọ bụ olileanya na ekpere ya na nwa afọ ala igbo ahụ ga-ewebata ahụmịhe ya iji kpalite mmepe anya nke otu ahụ ka o nwee ike ibilite n'ogo kacha elu n'okwe ndọrọ ndọrọ nke ala anyị n'okwu ya onye isi oche na gọvanọ Oyo steeti bụ Seyi Makinde kwara ụta n'ọnọdụ otu pati ahụ ma gosikwa obisi ike ya na ọ ga-enwetakwa onwe ya ọzọ ma n'ogo zon nakwazi n'ogo ala anyị Makinde onye kwuchitere ndị gọvanọ PDP na ndị isi ndị ọzọ okwu kwuru na mpaghara ọwụwa anyanwụ ala anyị ka bụ ebe dị mkpa n'ala anyị gba gburugburu gọvanọ abia steeti bụ Alex Otti kọwara Wabara dịka ezigbo nwoke ma gbaa ndị ala anyị ume ịrụkọ ọrụ ọnụ n'agbanyeghị ndịiche dị n'etiti pati abụọ n'akụkọ si ala anyị n'ihi ndị agha e gburu n'Aba onyeisiala Bola Tinubu enyela iwu ka ndị nchekwa chọpụta ndị gburu ha na ndị aka ha dị n'iwu nọrọ n'ụlọ nke a kpọrọ sit at home na mpaghara ọwụwa anyanwụ ala anyị Tinubu kwuru na o nweghị ihe kwesịrị ime ka e gbuo onye ọrụ ala anyị ka ọ na-ekwu okwu banyere ihe ahụ ndị a na-enyo enyo dịka ndị otu IPOB mere ọ dọrọ aka na ntị na gọọmenti etiti ga-ama ha oke mmiri maka igbu ndị agha anyị n'ọrụ ndị agha ahụ nọ n'ọrụ udo na Aba mgbe e jiri gbuo ha ka o mechara ọnwa abụọ nke mere na Okuama na Delta steeti jiri mee ụmụ ntorobịa otu Ọhaneze na-ebo ebubo na ndị agha na-anwụchikọ ma na-amaja ndị ntorobịa aka ha dị ọcha na Aba na Obingwa ka e gbuchara ndị agha ise n'abalị iri atọ nke ọnwa Mee ndị Biafra ji echeta ndị otu ha nwụrụ n'oge ọgụ onye isi ya bụ Igboayaka O Igboayaka kagburu ajọ omume ahụ ma kwuo na igbu ndị agha ahụ bụ obi ịta mmiri ka o sina dị ọ katọrọ njide ndị aka ha dị ọcha aghara aghara Igboayaka rịọrọ gọvanọ abia steeti bụ Alex Otti ka ọ hụ na ndị e jidere n'abalị iri atọ na otu nke ọnwa mee 2024 na Aba na Obingwa nwere onwe ha ka ndị agha kwuru na ha ga-abọ ọbọ ndị otu ha e gburu egwu jidesiri ndị niile bi ebi ike cheta sonyere anyị n'usoro mgbasa ozi anyị ndị a na x nke ahụ e jibu twitter mara ị ga-enweta anyị na at enugu esbs instagram enugu esbs na ọwa ozi facebook bụ esbs enugu ma binyekwara anyị aka na ọwa ozi youtube nke bụ at esbs enugu 042 ugbu a anyị ga-adọba ya n'obere ezumike nachita azụ maka akụkọ ndị fọrọ afọ daalụ n'isonyere anyị ndeewo kwa n'isonyere anyị n'akụkọ ndị fọrọ afọ n'akụkọ si mba ofesi onye isi ala mba South Africa bụ Cyril Ramaphosa na-agabiga mgbali ka e merichara otu ndọrọ ndọrọ na-achị na ntuliaka ha ka njọ kemgbe afọ iri atọ na-amanye ya ike ọchịchị na vootu niile batara n'ụbọchị wenezdee otu ANC nọ na pasentị iri anọ site na iri ise na asatọ nke ọ nọbu na ya na nke e mere na mbụ otu ahụ na-enwetakarị karịa pasentị iri ise kemgbe ntụliaka mbụ nke onye kwuo uche ya n'afọ 1994 nke mere Nelson Mandela jiri bụrụ onye isi ala nke mbụ n'ala ahụ mana nkwado otu ahụ na-abịa maka iwe mpụ aghụghọ dị elu na enweghị ọrụ otu onye ọkaiwu Donald Trump ekwuola na ya agaghị agbanwe ọgụ ụlọ ọrụ onye isi ala n'agbanyeghị na a mara ya ikpe na-eso ụzọ akụkọ ihe mere eme na New York ndị ọkaikpe mara Trump ikpe n'ụbọchị Tọzdee n'inye akụkọ adịgboroja iji kagbuo ego Daniels mgbe a na-achụ nta nkwado ntuliaka onyeisiala Maazị Trump bụrụ onyeisiala mbụ a mara ikpe maka mpụ mana o kwuru na ọ bụ aghụghọ dị na ya na mmechi onye ọma na-ege ntị isi akụkọ ọzọ gọvanọ Enugu steeti bụ dọkịta Peter Mba agwala onye isi oche otu Board of Trustees otu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP bụ senetọ Adolphus Wabara ka o buru ụzọ egwu n'ịtụtegharị otu ahụ n'ihi ndị agha e gburu na Aba onye isi ala Bola Tinubu enyela iwu ka ndị nchekwa chọpụta ndị gburu ha na ndị aka ha dị na iwu nọrọ n'ụlọ nke a kpọrọ sit at home na mpaghara ọwụwa anyanwụ ala anyị onye isi ala mba South Africa bụ Cyril Ramaphosa na-agabiga mgbali ka o merichara otu ndọrọndọrọ na-achị na ntuliaka ha ka njọ kamgbe afọ iri atọ na-amanye ya ike ike ọchịchị onye ọma na-ege ntị cheta ka i sonyere anyị n'usoro mgbasa Enugu 042 ọ bụ n'ebe a ka anyị na-apịacha akwụkwọ n'akụkọ ụwa anyị nke ehihie a dịka Steve Ede na ndị nyere aka si hazie n'asụ bekee abụ m Ọdịnakachukwu Ugwueze daalụ nke ọma na ịnọnyere anyị